kuthawa m'manyumba chifukwa cha zopusa zomwe zidachitika pa 16 zijazi mwandimva izizi ndi zopusa zidachitika pa 23 mwandimva kulengeza kunotiya kuvomekeza pa 12 ndi zopusa anyamata panopa akusowa mtendere akuthawa m'manyumba chifukwa nyansi ngati zimenezizi timene tipeze munthu oti azitidifenda osati munthu opusa iye ayikaganizidwe kuganiza uku akopusako chipani chichi osamakapaka ziganizo mwanokha tatopa nanu paka ziganizo mwanokha chipani chichi ulendo notionerana ade sayikapo mulombo wa chiganizo ichichi mwandimva leader of opposition sakhala chithyola wina afuna satani asafune musabwere pano mutikweza ma bp chifukwa ife ndi nkhani yotukwana ifeyo ni- pa public titho kumenya nkhondo imeneyi simungatifunenso iyayi ngati m- apanga chiganizo kuti wakuti ndi wakuti tivomereze palibenso zomati ngwiyo ngwiyo ngwiyo ngwiyo zimenezo sizitheka iyayi kodi anthu ena analankhula anthu ena anadandaula nthawi imene inunso munkasangalala musakhale ngati unena kuti ah, zachitika lerozi kapena zachitika liti zakubhowani iyayi nde tisaone wina akutukwana chithyola chifukwa kumene mukupita anthu tsopano nkupita kunena kuti timenyanepo kapena tichitirane nkhanza chifukwa tilili nkuwawa simungamakane munthu wabwino ngati chithyola nkumapanga zanu zopusa izo ndiye iyayi sitivomereza iyayi iye uja si wachipani ndipo anangomubweretsa si wachipani cha malawi congress party nthawi ya bingunso anali director anali director mwandimva eti? anali director nthawi ya bingu musaone ngati anyamata a mcp sitimadziwa zimenezo musatipange zoti tikukumbeni chipani ichi si chogulitsa mwamva chipani ichi si chogulitsa koma dziwani kuti sizingatheke zimenezo ngati a president asankha asankha basi Eh, zimenezo sizingatheke ngati a president asankha asankha. Inuyo mulibe mphamvu yoti mukhoza kuchotsa chiganizo cha a president. Mphamvu zimenezo mulibe. Eh, osati mubwere apa nkumatukwana lemekezanani lankhulani nkuti lankhulaneni zina koma kumachita kutchula mpaka na zimenezo nzakuda kuti umatchula za mkabudula. Aya kumeko siku si, si chiganizo chabwino. Inuyo inuyo te zanda iweyo te ndi munthu one kuti woganiza bwino bwino. Chabwino munthu adzitukwana bambo ako, munthu adzitukwana ena ake pakuti ungamamve bwanji mu mtima mwako. eh? tiyeni tilemekezaneni a chithyola mukuntukwanayotu chakwera mukuntukwana ali ndi ana ake mwamva ali ndi ana awo anawo ndi ifeyo ndiye zoti mudzitukwana anthu ife sitingaloletu zimenezo tikudziwa kuti inu adakulembanitu ntchito anthu omwewo anthu omwewo adakulembani ntchito kaya akukutumani kaya akutani koma ifenso sitilolanso eh sitingalole mapeto ake tikagwirana mashati kumene tingakumane tiye tikakumana kumene munena kuti kokakumanako Ah, zachibwana achani ife timafuna leader of opposition oti akayima parliament muja anthu azidziwa kuti eh mwaona dpp yayikatu speaker munthu wamisala chimunthu choti chobalalika ngati imeneuja Suleman ndiye mukampatsa mukayike komwe kuja leader of opposition uku chifoti ali chifoti amayigwiritsa ntchito ndalama Aha, koma guys eh? ah, sitili serious akuluakulu sitili serious sali serious achakwera ngati afuna zoona achimalize chipani angonena basi aa sizoona amwene pamene paja apa tinene zoona pamene paja pamafunika leader of opposition wa- munthu wovu- wo- wokwiya kwambiri osati munthu wadiwo yayi mwamvetsa ali ndalama inde chithyola ali ndalama ndalamazo ali nazo koma udindo wa leader of opposition sungaye su- sukumuyenera ndipo su- sizoona zimenezo mwamvetsa asagwiritse ntchito ndalama koma kugwiritsa ntchito munthu kuti munthu ndi ndi wamakani wa mtundu wanji kuti pamalopo akapikisana nawo anthu a dpp wo Ah, inu ndalama ndalama zi- zi- zi- ndalama zi- zikuyenera kukhala ndalama zigwire ntchito osati ntchito yake ngati imeneyo yayi musinthe musinthe komweko musanatulutse olo pa zatipiwe wake asanalembe musinthe komweko ndipo mukambirane za nzeru malipoti ma VN wo afike kwa munthu wamkuluyo ife zopusazi ine sitikupanga nawo ndipo sapezeka zomatipanga ma remove apapa tikuyankhula za kukhosi kwathu ayi ndipo sizitheke zimenezozo sizikutheka ndipo dzina limene mufufute muikeni mkaka pamenepopo ikani anthu ena pamenepopo mkaka aime pamenepopo osati zanuzo ayi mcp siyogulitsa mwamva eti mcp siyogulitsa chipani ichi simugulitsa mandimva eh? mapulani anu onse alephereka amene mukupanga mwandimva chipani ichi sichogulitsa ndizopusa zimenezozo pano pa tili munyengo yoti sitingamafune munthu wogona kuti akhale kutsogolo kwathu mwandimva eh? mcp is not for sale dala chiganizo cha president unoenda unonse tichilemekeza mwandimva tinalemekeza kuti chiganizo cha president ponena kunena zoona tituluke boma tonsefe tisakufuna iwe ululu umene tinamva nthawi imene ija ya president amavomereza zoona kuti achakwera taluza chinthuchi ndi ululunso umene ife tikumva poona nyasi zoti congress ikupita Eh, koma zimene zachitika zisaname magaye sitingazisekerere sitingazisekerere mwamva simungampatse munthu amene uja udindo umenewo achakwera mwatilakwira tinamenyatu nkhondo ife mmakhala anthu mmanyumba mwanu ife timapanga fight this panopa chipani chi mukuchite mukuchiseweretsa mwayamba kutiseweretsa achinyamata ife tikumakhala chete enafe sitinadyerere we don't care komano we love this party Kulibenso apa zoti wina azipezeka atipanga remove munthu kulibe let us talk za mind ma mind mwathu tamva kuwawa ine sindimayankhula pa group panopa koma iyi yokha yapweteka aa sanaganize pamene izizi zokha umenewo chithyolatu sakutenga dpp amakangana mbuyo monse mujamu issue yake inali itiyo imeneyoyo amakangana ndimene navicha ndi nankhumwa issue yake ndi itiyo ndi imeneyi ifenso mafana sitikulola zoti udindo umene chithyola atenge ndi apa paja amatchuka ndi kubhukira anyamata aganyu ife atibhukiradi aganyu samatchuka ndi kubhukira anyamata aganyu ife atibhukiradi anyamata aganyu amabhuka aja atibhukiradi ife anyamata aganyu chithyola udindo umene sakutenga udindo sumagula ndalama sizitheka sizitheka mundimve analephera kale zinthu zambirimbiri panopa mavuto ena amene tinawo forex mdziko muno munalibe chifukwa cha galu ameneyoyo ndiye muzikamupatsa udindo of opposition ife amwe stupid

zili ngati munditukwanira bambo anga chifukwa achithyola ndimatenga kuti mbambo anga ineyo apresident achakwera ndimatenga kuti mbambo anga ineyo azitsogoleri achipani ndimatenga kuti ndi makolo athu ndiye inuyo mudzitukwana udolo wake otani omatukwana omatukwana za nkabudula za za atsogoleri e tikudziwa ngati inuyo munyasidwa nazo ivani mmenenso ankanyasidwira anthu inuyo ma- mabwana anu aja atapatsidwa mipando anthu ankanyasidwanso ngati mmene munyasidwira apamo ee koma zoti mudzitukwana za nkabudula za bwana zimenezo sitilola etu achimwenetu tiyeni tilemekezaneni ngati mufuna toti tidzingolankhula tidzilankhula zinthu zina osati tilankhule zoti tidzimtukwana munthu zotukwanazo ndiye sitilola iweyo nthawi imene unkatukwana achimwendo alipo amene adakuuza zoti simugwirizanapo nthawi imene unkatukwana achimwendo enaso amatenga achimwendo ngati bambo awo kumene mene iwe ukuwatengera achithyola ngati bambo ako ndimenenso ena amatengera achimwendo unkatukwana aja chaziya ulendo uno titukwanadi mene unatukwanira iwe muja mene unatukwanira achimwendo muja mene iwe unkatukwanira achimwendo muja ndimenenso ife titukwanira chithyola ako adakulemba ntchito kufamuyo mene unatukwanira achimwendo muja mene unatukwanira achimwendo nthawi imene ijayi muja mene unkatukwanira achimwendo muja mene unkatukwanira gotani muja ndimenenso ife tikuntukwanira chithyola panopa chipani iso si ya kunyumba kwako kama akula monyere poti umakatenga ndama kwa chithyola chipani chiso naonso si ya kunyumba kwako wandimva chipani chi chida- tikuzuzika anyamata tikuthawa thawa- tikukhala mothawa chifukwa cha zinthu zopusa ngati ziganizo mudapanga za manyi zanu zovomereza chisankho ichichizi mwandimva panopanso mupitizabe manyi awa mupanga apapawa muganiza kuti chithyola iwiri chithyola analephera zinthu zambiri mbiri zambiri mbiri zambiri kumatosowa kumatosowa even ndalama ina iliyonse kubanki kujaku munthu opusa nde lero muzikanena akakhale leader of opposition ndiye zopusa inu adpp achati akutengerani musowa akutengerani jolobala akutengerani sulemani okhaokha masaveji amene mmaona masaveji mungatenge munthu izi zizachali chidwitsi
president wa anthu osauka kuno ku malawi ndipo ine ndimangoyima pa chilungamo sindimagawa maswiti ndimangonena chilungamo lero ndili kuno ku immigration ya ku lilongwe ndipo uthengawu ukupita kwa president arthur peter mutharika kuti nkutheka kuti anthu sakukuwuzani chilungamo zimene zikuchitika kuno ku malawi zokhuzana ndi mapasipoti amene mukuwaonawa ndi anthu amene akugona ku immigration kuno azimayi limodzi ndi ana kusiya mabanja awo ena achoka ku nkhotakota ena achoka ku salima ena achoka ku mchinji ena achoka ku nkhatabay ena achoka mu lilongwe momuno komano akukhala kuno masabata ochuluka kwambiri kufuna passport izi ndi zomvetsa chisoni kodi amalawi mukukondwera nazo zimenezi azimayi mukukondwera nazo zimenezi ndi uthenga umene ukuyenera kuti upite kwa president Profesa Arthur Peter Mutharika kuti bwana, pamene mwalowa mboma mwapezera mavuto awa, mavuto okonza daladala chifukwa kale ndi kale nkhani za mapasipoti sizinali chonchi. Nkhani za mapasipoti sizinali chonchi ndipo kunoko anthu akumachita kumagula mafomu komanso kumalipira ndalama zina zapadera ndipo anthu ena bwana bwana president anthu ena mukuwaona apawa analipira kale mapasipoti awo koma akuwauza kuti alipirenso malo ano a bwana bwana president malo ano amene mukuonera ndi malo amene chakudya palibe matoileti palibe anthu amenewa akuzunzika ndipo akumakhala kumagona kuno osasamba kodi zimenezi ndi zabwino azimayi mukuwaona amayenera kuti azikhala anthu aukhondo koma ukhondo ujanso watheranso komanso m'maofesi mukupangikanso zachipongwe momu akumawafunsiranso azimayiwa zikundimvetsa chisoni so a president kumene muliko komanso nyumba ya malamulo imene padakali pano mwapezano speaker wanyuwani ngati Sameer Suleman komanso deputy a Victor Musowa komanso a Esther Jolobala mugwirizane ndi anzanu ku parliamentiko kuti mavuto ngati amenewawa muwathese chifukwa uwu si umalawi umene tikuudziwa kodi inu amalawi mukukondwa kapena simukukondwa ndiye chonchi tinabwera kuno ku immigration kuti amalawi muziziwe- muzionere nokha ndi maso anu chifukwa enafe tikamanena timaoneka ngati ndi osuta chamba kapena iyayi ndimadya cocaine kapena mutu wanga sumayenda bwino tikamakuwuzani kunena kuti ku malawi kunoko chilungamo kulibe anthu ozu- ozunzika muno malawi ndi osauka ndi chifukwa chake pano simukuonapo wina aliyense ali olemera onse osauka ndi amene akuzunzika even olo tikamamangidwa timamangidwa ndi ife osauka koma olemera ndi amene amakhala m'manja mwa Mulungu. Mr. President tikupempheni pamene mwapeza mavuto awa mupange machawi kuti mukonze ku immigration moti zimene mukuona kunozi kuno ndi ku lilongwe ku capital city kodi ndi uthenga wanji umene tikupereka maiko ena kumaona anthu azimayi ndi ana akugona malo ngati awa opanda matoileti opanda bafa opanda chakudya ena akugonera chimanga chootcha komanso kuchipeza chimanga chootchacho ndi mwayi ndiye kuti munthu amene ali ndi